A chairde, tá fáilte romhaibh aríst! Go dtí an Spidéal, go Studio Cuan. Is mise Liam Ó Maonlaí. Tá muid ag féachaint amach ar Chuan na Gaillimhe. Contae an Chláir, Ceann Bóirne, So bígí linn don chéad uair an chloig eile, comhluadar, caint, ceol, eagrán na seachtaine seo do

Fréamha mo chosa, craobhacha mo lámh, fréamha mo chosa, cosa in sa láib, duilliúr mo ghruaige ag séideadh sa ghaoth, aniar aduaidh, cé a dhúiseoidh mé?
Go hálainn. Rinn na Mara ansan, a chairde, fáilte romhaibh isteach go Cuan an Cheoil. I mo theannta inniu tá Nigel Grufferty Agus an speal! John Spillane, fáilte romhat, a John. Go raibh míle maith agat, a Liam. Tá sé go hálainn bheith anseo. Álainn tú a bheith anseo. Fan leat sa mé. Anois, inis dom, Rinn na Mara, Seapoint, chuaigh mise ag snámh ansan agus mé i mo bhuachaill óg gach samhradh, an chuid is mó den am. Go hálainn.
Eh yeah, em mhaireas ann, bhíos i mo chónaí i Rinn na Mara ar feadh naoi mí, trí ráithe. Eh scríos an chéad véarsa i gCorcaigh mar, mar gheall ar bhrionglóid a bhí agam, em gur crann mé, sa bhrionglóid. Crann? Crann ab ea mé. Bhuel so cad a dheineas, chuas ag siúl sa choill ar an gCarraig Dhubh i gCorcaigh fadó agus bhailíos cnóanna agus síolta agus cnó chapaill agus rudaí mar sin, chuireas isteach i bosca, i mbosca cré iad agus chuireas faoi mo leaba iad, agus bhí brionglóid agam gur fhás crann as an mbosca cré, crann castáin nó crann cnó capaill, suas tríd an leabaidh tríomsa, agus crann ab ea mé agus craobhacha ab ea mo lámha agus mar sin de, sa bhrionglóid. Sin brionglóid.
Yeah, brionglóid cheart. Agus ansan ina dhiaidh sin, Bhraitheas ar chuma éigin go rabhas n'fheadar, faoi dhraíocht nó faoi gheasa éigin, chuas suas go Bleá Cliath agus mhaireas ansan ar Rinn na Mara agus bhí an-chuid rudaí ag tarlú dom ag an am, comhtharlúintí,
rudaí aisteacha, ach d'imíos ó Ardenza, Black Rock, Corcaigh go dtí Ardenza, Black Rock, Bleá Cliath, ceann de na comhtharlúintí, sin comhtharlúint, yeah, níl aon dabht faoi, agus chuas ag siúl ar an dtráigh ar Rinn na Mara, an áit sin go bhfuil an, go dtéann gach éinne ag snámh agus chonac seoid ar an dtráigh, píosa mór aimitis, aimitis, a' bhfuil 'fhios agat? Sea, tá, bíonn an-chuid acu in Acaill. An mbíonn? Yeah, yeah, bhí sé go hálainn, píosa mór corcra, so chuas isteach, bhí siopa i mBleá Cliath, Lapis Lazuli, tá sé ann fós. Tá.
Chuas isteach chucu leis an seoid agus dúradar gur píosa ceart aimitis a bhí ann ach níor bhfiú mórán é ach go bhféadfaí rud éigin deas a dhéanamh as.
Ach bhí fear as an bPacastáin ann ag an am, anyway dúirt sé an rud a dhéanfá leis sin ná go gcuirfeá isteach i sruthán é ar feadh trí lá agus trí oíche chun é a ghlanadh, ansan chuirfeá istigh i gceirt é agus go gcaithfeá ar do chorp é. Sea. Mar, ach, bhfuil 's agat. Mar chosaint nó mar. Mar chosaint, mar a bheannú. Sea, sea. So, b'in é cúlra an. Go hálainn. An amhráin ach is dóigh liom gur chailleas an píosa aimitis, caillim gach aon rud luath nó mall. Yeah. Ach sin é. Sin cuid den saol, yeah. Yeah, so amhrán beag seafóideach, like, ach tá, bhí an scéal san taobh thiar de. Yeah. So an dara amhrán ná Ar gach uile slí ar fán duit, Agus aistriúchán go Gaelainn is ea é seo a deineadh dhá bhliain ó shin, i rith aimsir an Chovid, ag a file Simon Ó Faoláin ó Bhaile an Fhirtéaraigh ón mBuailtín i gCorca Dhuibhne agus dhein sé an-jab go deo. Coimisiún ab ea é do RTÉ ar Lá 'le Pádraig. Tháinig an fear seo chugam, Mike McCormack, dúirt sé, leagan Gaeilge de All the Ways You Wander, dúirt sé, Faighimid aistritheoir agus amhránaí agus fuaireamar Niamh Farrell ó Shligeach ansan chun é a chanadh agus sheinneas an guitar leis an gCeolfhoireann Náisiúnta RTÉ ar Zoom ar Lá 'le Pádraig tar éis Nuacht a 6 a chlog so ba mhór an onóir é agus tuillte go raibh míle míle maith agat a Liam so seo chugat anois an leagan Gaelainne de Ar Gach Uile Slí ar Fán Duit.

Oh, is breá liom an t-amhrán san. Go raibh míle maith agat, a Mhichíl.
Breá liom é. A Liam, gabh mo leithscéal. Pribhléid luí isteach air leat. A Mhichíl, thugas ort, mar bhíos ag cuimhneamh ar, Tabhair Mícheál orm! Tháinig Mícheál Ó Súilleabháin isteach i mo cheann. Ah, na. Sheinn sé sin an pianó air sin. Ar dhein? Yeah, leis an ghrúpa Nomos nuair a bhí an t-amhrán nua chumtha, tháinig Mícheál síos. go dtí stiúideo an tSuláin agus sheinn sé pianó le Tadhg, an-chosúil leat féin, ceoltóir aoibhinn, ceoltóir aoibhinn agus fear álainn. Bhíos an-mhór le Mícheál. A chairde, tá sibh ag éisteacht le Cuan an Cheoil anseo sa Spidéal. Tá muid i stiúideo a chum Charlie Lennon, go ndéana Dia trócaire ar a anam. Bhí Charlie anso le an-chuid dos na cláracha atá déanta againn agus ar shlí tá sé anseo fós.
Go hálainn, yeah. Inis dom just faoin t-amhrán san All the Ways. Sea. Cad as a dtáinig an t-amhrán san? Scríos do m'iníon Leslie é nuair a bhí sí beag. Sea. Thosnaíos é, is dóigh liom gur thosnaíos é nuair a bhí sí timpeall a dó, dó bliana d'aois ach ní fhéadfainn é a chríochnú but bhí 'fhios agam go raibh rud éigin mór, ag teacht agus chumas an fonn agus chuas timpeall go dtí gach éinne a rá, ag ceistiú, ag fiafrú cad é an fonn san? Right. Agus nuair ná raibh an freagra ag éinne, ansan Yeah. Dúirt mé, caithfidh gur mise a chum mar sin é. You know, mar Yeah. cheapas gur seana-fhonn éigin ab ea é. Agus tá sé beagáinín cosúil le cúpla rud ach níl sé díreach cosúil le aon rud so. No, no.
Braithim gur aimsigh tú. Rud éigint ansan, you know, leis an sraith iomlán de sna hamhráin san, tá láidreacht, tá téagar ag baint leis na foinn. Ó, go raibh míle maith agat.
Ó, braithim go bhfuil, yeah.
Bhuel, bhíos thuas sa tigh mór i dTigh Bheanntraí ag na Masters of Tradition ag an bhféile agus bhí muintir Mulcahy ann agus Michelle agus, you know, iad san agus Louise, Louise, bhíodar ansan againn chomh maith, ar an gcláirseach agus sheinn Michelle an fonn san ar an gcláirseach agus bhí sé chomh néata agus chomh deas, cheapfá gur seana-fhonn cláirsí a bhí ann. nó tá.
Agus dhein mo dhuine thuas, Rooney, chomh maith, cláirseoir breá thuas i Maigh Eo nó i Sligeach, Michael Rooney, chas sé sin ar an gcláirseach chomh maith é, agus cheapfá arís gur seana-fhonn, you know, ceol ársa cláirsí. yeah. So yeah, so do m'iníon. Anyway,
bhfuil sé in am rud éigint eile a dhéanamh? Yeah, aistriúchán eile, mura miste leat, ach tá mé ag baint an-thaitneamh as na haistriúcháin, caithfidh mé a rá. Saghas cumadóireachta eile is ea é, fíordheacair é a dhéanamh. Yeah, ní haon joke é ach. Ní haon joke é. So, gig a fuaireas ansan anuiridh, nó arú anuiridh, bhí clár, sraith ar TG4 darb ainm Cúrfá agus bhí cór as Baile Munna i mBleá Cliath, The OLV Choir ab ainm dóibh agus daoine álainn ab ea iad ach dheineadar ar chuma éigin mo amhrán The Dance of the Cherry Trees as Gaolainn. Agus Louise Nic an tSionnaigh as Iarthar Dhuibhneach a tháinig chugam is dhein sí sin tosnú ar an aistriúchán agus ansan léimeas isteach agus chríochnaíos é mé fhéin.
A chairde, tá sibh ag éisteacht le Raidió na Gaeltachta agus táimid anso sa Spidéal.

Fan go gcloise tú faoin gcrann silíní inár mbaile gach Aibreán, Cuireann gúna rince álainn uirthi 's rinceann agus canann amhrán, Gléasta go barr a méar, canann sí amach go géar.

Alleloo!
Alleloo! Rince. Ah. Bhfuil a fhios agat anois, tá, ní chuirfeadh sé iontas orm, bhí agus muid ag casadh go gcuirfí na focail sin go, go dtí an tSeapáinis freisin. Mar tá an-mheas acu ar na crainn san. Agus thug an t-amhrán sall go dtí an tSeapáin mé. Ar dhein?
Yeah. Nuair a chualadar muintir, chualadar é agus thugadar sall. Ní nach ionadh.
Fuaireas an cuireadh.
Ag an am?
Ag an, bhuel.
Go bhfuil siad faoi bhláth? Yeah, mí Aibreáin.
Agus chaitheas seacht lá ann sa tSeapáin. Bhíos ann i dteannta muintir Lúnasa, agus an grúpa Lúnasa, cairde liom agus. Sea. Lár Aibreáin, An chéad rud ar an nuacht sa tSeapáin mí Aibreáin ná staid na mbláthanna ar na crainn silíní. You know, deir siad, you know, daichead fá an gcéad in Osaka, nócha fá an gcéad ar Hiroshima. Yeah, ar nós an aimsir. Ar nós an aimsir, agus ansan ag barr, nuair a bhíonn céad fá an gcéad bláthú, bíonn lá saor acu.
OK. Yeah, bíonn lá saoire bainc, lá saoire crann silíní, téann siad go dtí an pháirc agus cuireann siad amach an ruga agus bíonn an, an, an, an, an chlann faoin, faoi sna bláthanna Yeah. agus sé an, an, déanann siad machnamh ar athrú an tsaoil, Sea, like sea. easpa bua, conas a déarfá? Sibhialta, easpa, easpa buaine. Easpa, easpa buaine nó Yeah. síorathrú, Síorathrú, síorathrú yeah. an tsaoil.

Ó dhein.
Opera Gaolainne.
Yeah. Ní maith liom an focal ceoldráma mar níl sé, níl mo dhóthain ann sa, but airfideacht nó oirfideacht. Oh sea.
Bhí seanfhocal Muimhneach a bhí ar opera. Ah. Bhí an tAthair Peadar a dúirt sé airfideacht trí ghníomh Gaolainne is ea é. Sin suimiúil anois.
Is maith liom an focal san, tá. Airfideacht, dúirt sé. Aríst, Tá sé, tá níos mó ann ná, ná, ná opera, ar shlí. Sea, so yeah, so tá chumas opera Gaolainne em, fíoruisce The Legend of the Lough. Anois, nuair a deirim opera Gaolainne, tá sé, abair, ochtó ocht fán gcéad sa Ghaolainn agus b'fhéidir dó dhéag fán gcéad i mBéarla. Mar is cóir dó bheith.
Bhuel, sin é, mo rogha féin a dhéanfas é, agus theastaigh uaim roinnt Béarla a bheith ann, mar Béarla teanga an phobail timpeall an locha féin, agus theastaigh uaim iad san a tharraingt isteach, sin é an fáth gur thug mé Fíoruisce, The Legend of the Lough, air.
Ach seana-scéal is ea é agus tá sé scríofa ar fógra ag an Loch agus foilsíodh é dhá chéad bliain ó shin glan, 1825, i leabhar darb ainm Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland le Thomas Crofton Croker, nó Croker, duine fíor-spéisiúil, an chéad duine a bhailigh na scéalta. Ach bhí sé sa bhfaisean ag an am san, bhí Hans Christian Andersen á dhéanamh sa Danmhairg, bhí na dritheáracha Grimm á dhéanamh sa Ghearmáin agus so bhí sé ana-mhór sa bhfaisean. Agus na scéalta, a bhailíodar, bhíodar thar barr. Agus do dhein an scéal seo Fíoruisce, The Legend of the Lough is ainm dó, tá sé as Béarla Ach tá sé. Ach tá sé scríte cois abhann, tá sé scríte in aice leis an loch ansan. Tá, agus is dóigh liom gur mé fhéin an t-aon duine i gCorcaigh riamh a léigh é. You know, ní léann daoine fógraí. Agus an é sin an chéad áit, b'fhéidir, gur tháinig an chuimhne chugat? Yeah, bhuel, bhí sé ana, bhí ana mheas agam ar an scéal. But, but, táimid ana cheanúil ar an loch, muintir Chorcaí, áit speisialta is ea an loch, you know. Bhfuil fhios agat é, an loch? No!
Ó, nach bhfuil fhios agat é?
Níl fhios agam é anois, má tá. Tá sé míle slí timpeall. Yeah. Tá oileán sailí i lár baill, lán de éanlaith, tearmann éanlaith is ea é, ealaí, lachain, géanna 's gach aon saghas agus tá sé, paróiste an locha, The Lough, níl sé ach míle slí, The Lough, níl sé ach míle slí ó lár na cathrach i gCorcaigh. Tagann tú thar an gcnoc, bhfuil fhios agat, Gillabey, tá sé cóngarach do UCC. thar an gcnoc i mBallyphehane, in aice le Ballyphehane. Tá sé an-thábhachtach a rá nach bhfuil an loch i mBallyphehane ach tá sé in áit fé leith féin is ea é. Ach yeah, áit lán de stair agus seanchas. Bhí cónaí ag Dónall Ó Corcora ann. an bhfuil fhios agat Dónall Ó Corcora, The Hidden Ireland? Yeah, right, Daniel Corkery, yeah. Agus do chuir Pádraig Mac Piarais cuairt air sa bhliain naoi déag agus a sé déag ag a dtigh ag a thigh ag an loch agus nuair a bhí, caithfidh gur luath sa bhliain ab ea é, naoi déag a sé déag, agus dúirt, agus é, an áit á fhágaint ag Mac Piarais, dúirt sé, And tell me Dónall, when are you going to fill in that pestilential hole? B'in é an loch, fé mar a bhí sé ag an am. Ach. Tá sé álainn anois. Táimid an-cheanúil ar fad ar an loch agus an síscéal ná ná raibh aon loch ann fadó ach tobar álainn a bhí ag an rí, Rí Corc. Fíoruisce ab ainm don iníon, an Bhanphrionsa, agus dúnann an rí an tobar agus cuireann sé sin an, ais go mór don gcosmhuintir agus ansan bíonn oíche na fleá, na fleidhe móire, bíonn fleá mór agus tagann prionsa anaithnid álainn óg isteach chuig an bhfleá, bíonn sé ag rince leis an mbanphrionsa fíoruisce, bíonn gach rud nua gacha bídh agus sean gacha dí ag an bhfleá seachas uisce. agus iarrann duine éigin deoch uisce agus cuireann an Rí an Bhanphrionsa amach go dtí an tobar, tá tobar theach tógtha aige, agus tugann sí léi an Prionsa agus pé rud a tharlaíonn istigh sa tobar theach, imíonn an tobar thar maoil agus deintear an loch, ach fanann siad san fós sa chaisleán báite i mbun an locha i dTír na nÓg. Ok, táid fós ann, very good. Táid fós ann, yeah. Yeah, yeah.
Agus is féidir an ceol sí a chloisint ar oíche lánghealaí ón bhfleá atá fós ar siúl sa chaisleán báite. Yeah, yeah. So, umm, an scéal, tá sé saghas míshásúil mar scéal, agus bhí sé, rith sé liomsa riamh go raibh scéal Gaelach ann.
Sea. Agus gur dhein mo dhuine, Croker, dúradar gur fhoghlaimigh sé Gaelainn is gur bhfuair sé na scéalta ós na seanchaithe, tá scéalta álainne aige, Gaeilge, ach deineadh. Ach saghas Béarlachas nó.
Béarlachas, agus tá sé Victeoiriach, you know, the Prince and the Princess hoofing it away at the ball. Yeah. But rith sé liomsa gur Manannán Mac Lir a bhí i gceist sa Phrionsa. Yeah.
anaithnid álainn óg agus mar sin de agus chuas isteach go dtí na seanscéalta agus dheineas an seanscéal a chur ar ais le chéile, a athghaelú. Ard fhear.
Chaitheas na blianta fada ag gabháil dó agus. Gairim thú, a John, mar bíonn tú gníomhach i gcónaí, saghas a' treabhadh agus. Tá an-chuid eolais agat. Go raibh maith agat.
Bhuel. Agus tá scéal a ghabhann le chuile amhrán, Sea.
nach bhfuil? Agus.
Lán de chaint, a bhuachaill.
Yeah. Phógas Cloch na Blarnan. Phógais. Yeah.
Cúpla uair.
Cúpla uair.
Trí huaire.
Trí huaire. Nuair a bhíos óg agus bhí an creideamh ionam fós. Sea.
Tá fáilte romhat anseo.

Is ainm den dán sin, bhuel, i gcúirteanna na nGael bhíodh na crosáin, agus amadáin ab ea iad ach bhí meadaracht fé leith acu féin, crosántacht, so dán díreach ab ea é ach an-chuid seafóid agus rudaí salacha agus curtha isteach ann ach rud mór ab ea é ach. An t-aon sampla atá fágtha den gcrosántacht i dtraidisiún na n-amhrán sa Ghaelainn ná 'Seachrán Chearúill', agus duine, déarfadh Seosamh Ó hÉanaí é, agus duine Peadar Ó Ceannabháin é, athair Mháire, fé mar a tharlaíonn sé, féach ar an amhrán sin uair éigin, 'Seachrán Chearúill'. Sea, tá sé leathráite agus leath. Leathráite?
Sea, tuigim.
Tá cúpla, canúint, véarsaí ait.

dár gcuid uilig. An té a bhuailfeadh le Gurdy, ní To know him is to love him, mar a deirfeadh an Béarla, yeah. So, tá Gurdy O'Leary agam agus Liam Heffernan agus beirt iar-phoncaí is ea iad ó Chorcaigh. Sea, sea. Agus daoine saghas tábhachtacha. Tá finscéalacht fhéin a ghabhann leis an saol san, nach bhfuil, really? Ó tá. Tá.
So anyway, déanfaidh mé mo leagan féin de, pé an méid is féidir liom a dhéanamh leis gan Gurdy agus Liam a bheith agam. So.

Cuan an Cheoil anseo, Raidió na Gaeltachta, mise Liam Ó Maonlaí. Tá Nigel Grufferty agus John Spillane i mo theannta agus muid ag déanamh ceoil is ag caint. Cad eile a ndéanfadh muid?
Tobchumadóireacht. Thosaigh rud éigin agus.

Yeah, an mbíonn tú, eh, mbíonn tú ag cumadh go rialta an, nó an bhfuil, bhfuil, tá daoine ann, tá's agam, éiríonn siad ar maidin agus tá oifig nó tá, ná, bothán thíos sa gharraí acu agus, nó. Ní fhéadfainn é sin a dhéanamh. like, tharlódh aon rud a tharlaíonn domsa ó thaobh cumadóireachta de, tharlódh, tharlódh sé, abair, déanach san oíche nó in áit idir, idir eatarthu, idir clapsholas nó, nó b'fhéidir, you know, ag dul amach le deoch nó rud éigin, you know, rudaí mar sin, you know, rudaí, rud éigin a thógfadh amach asat nó pian nó. Yeah, like, a mhalairt agus bheith san oifig ag a naoi a chlog ar maidin le, le, mar dheineas é sin, dheineas. iarracht é sin a dhéanamh nuair a bhíos óg leis an leathanach bán. Is fuath liom an leathanach. Agus bhí sé agat nuair a bhíos óg, scríos an t-uafás liricí agus dánta agus filíochta ach níor chríochnaíos faic. Ach anois ní scrím aon rud síos. Sea, coinneoidh tú i d'aigne é. I m'aigne ar fad. Is maith liom é sin. Bhuel, nuair a luíos isteach leis an dtraidisiún béil, d'éirigh liom. Ní scrím aon pheann, ní bhíonn aon pheann i gceist riamh nó. Agus bhfuil, bhfuil, bhfuil insint dhifriúil ag gach uair a chanann tú an t-amhrán mar sin ar feadh tamaill ar feadh tamaill, yes, yeah, agus tógann sé, tógann sé tamall, canann tú saghas tincéireacht, tincéireacht, yeah, Maxwell's Silver Hammer thugaimse air, sea, you know, casúirín beag airgid agus bíonn tú á bhualadh, bogadh focail anso 's ansúd. Yeah, ok, cad atá.
Baile Átha an Rí. Now seo amhrán nach bhfuil críochnaithe go fóill. Bíonn sé difriúil, fé mar a bhí tú á rá, tá sé beagáinín difriúil gach aon uair. Yeah, níl, níor shocraigh sé síos riamh. Bhuel, you see, bhí gig álainn agam níos mó ná deich mbliana ó shin. Bhí mo shraith féin, bhí sé d'onóir agam mo shraith féin a bheith agam ar TG4, Spillane an Fánaí. Agus chuas ag fánaíocht timpeall na hÉireann go dtí bailte beaga tuaithe agus scríobh mé amhráin mar gheall ar gach baile agus thosnaíos i bhFiodh Ard, Tiobraid Árann, Oileán Chiarraí, an-chuid, Cootehill. em. Agus i mBéarla agus i nGaeilge b'ea an dá? Bhuel, sa dá rud, ach bhíos ar Raidió na Gaeltachta ag caint le Helen Ní Shé, atá éirithe as anois, but an-mheas agam ar Helen, like, agus bhí sí an-chineálta, an-dheas liom. Is dúirt sí, Canathaobh nach as Gaelainn atá na hamhráin? Agus dúrtsa, Bhuel, sé an Béarla like a labhraítear like in an-chuid des na háiteanna sin. Agus dúirt sí nár dheas leo amhrán Gaelainn a bheith acu. Agus dúrtsa, Ba dheas. Sin smaoineamh, anois. So, yeah. So, tháinig sí aniar aduaidh orm. So, an chéad bhaile gur chuas ina dhiaidh sin ná Baile Átha an Rí. Right. Agus chaitheamar seachtain i ngach aon bhaile, ag lorg eolais ar sheanchas na háite, stair na háite, ceol na háite, bualadh le daoine so chuas go dtí Baile Átha an Rí anyway but see bhíos bhí brú orm alright ach eh bhí amhrán agam as Gaelainn a bhí leath-chumtha agam darbh ainm Na hEalaí Bána agus bhí tógtha go maith leis agus eh ealaí a chonac i gCorcaigh uair amháin. So ansan nuair a chuas go Bleá an Rí mar a thugann siad air, chonac trí cinn d'ealaí bána ag gabháilt thar an baile. So ó ansan, ó, comhartha is ea é sin. Agus tá sé i gcónaí, i gcónaí cumhachtach nuair a fheiceann tú iad ag, ag, Á na healaí, á agus an glór sea, ss, ss, sea, ss, ss, yeah. Tá sé chomh, chomh, chomh hálainn agus trí cinn acu, Yeah. Clann Lir agus mar sin de. So sin é an fáth gur chuireas. Chuireas an dá rud le chéile, na hEalaí Bána agus Baile Átha an Rí, so canfaidh mé duit anois é. Ó le do thoil. Fé mar a deirim, bíonn sé beagáinín difriúil gach aon uair. Ar nós scéil. Ar nós scéil, but socróidh sé síos ar ball beag. OK, Bleá an Rí.

Flying on homeward to sweet Athenry. Ó raghadsa abhaile leis na healaí bána, fágfad amach iad ins na spéartha glé. Raghadsa abhaile leis na healaí bána, fágadsa an talamh so cloch agus cré. Cloch agus cré, Rex, mar a chasaimid.

Mmm. Go hálainn ar fad. Leanann muid orainn leis an gceol. Yeah, bhuel, déarfaidh mé amhrán amháin ar an sean-nós. Déan le do thoil, yeah. Bhuel, like, ní, ní, ní dóigh liom, ní, gur amhránaí ar an sean-nós mé i ndáiríre, but ehm, d'fhoghlaimíos cúpla amhrán ó Thomás Ó Canainn. Yeah. Paul Frost i gCorcaigh, mhúin sé cúpla amhrán ar an sean-nós dom, rud is go, Frosty? Ní, ó, bhuel.
Duine uasal is ea Paul Frost. Yeah. Agus ehm, muintir Frost ar fad, agus ansan. D'fhoghlaimíos cúpla. Bhíos ana thógtha le Nóirín Ní Riain. Ba Chonnachtach í fadó, but bhíos ana thógtha leis an albam agus an leabhar a bhí aici, stór amhrán. Yeah. Bhfuil fhios agat amhráin ó Chúige Mumhan? Okay. Agus bhí an leabhar fíorálainn, bhí cló, scríbhneoireacht, peannaireacht, álainn déanta ag na manaigh i Gleann Stáil, Gleann Stella, yeah, Gleann Stella. agus so d'fhoghlaimíos seoladh na ngamhna Uaithi sin so déarfainn seo é mo leagansa mo iarracht ar chanas é ar Raidió na Gaeltachta uair amháin, right, anyway pé scéal é bhí sé de mhisneach agam é a rá ansan. Thánn tú ar Raidió na Gaeltachta anois agus thánn tú i gcuan an cheoil agus. Tá fáilte romhat John Spillane, Seán Ó Spealáin. Go raibh maith agat.

Cuan na Gaillimhe, cuan an cheoil, John Spillane agus Nigel Grufferty i mo theannta anseo ar an gclár Cuan an Cheoil agus b'in dhá leagan do sheoladh na ngamhna. Cad, cad é an scéal a ghabhann leis an t-amhrán so, an bhfuil fhios agat? Yeah. Déarfadh Seán Ó Tuama fadó gur, gur, gur rud comónta ab ea é sin san amour courtois. Ah, sea.
Go mbeadh an fear óg ag gabháilt amach fén bhfásach nó fén dtír agus go bhfeicfeadh sé an spéirbhean agus go dhéanfadh sé iarracht í a mhealladh isteach sa choill. Sea. You know, just.
Agus, yeah, chuala gur tiarna talún a bhí sa bhfear. Ó, ab ea? Sea, agus gur bean ón áit a bhí sa bhean agus go raibh sé casta sa tslí sin mar thit sí i ngrá leis ach bhí sé siúd gnóthach lena chuid, lena thóin féin, mar a déarfá, go raibh sé gnóthach lena. leis an saol a ghabh le le bheith ina thiarna talún, is dócha. So bheadh sé anseo agus ansiúd agus bean anseo is bean ansúd, b'fhéidir, aige agus, ach, go raibh sí ag iarraidh a rá, bhuel, féach anois, tá leanbh anois agat agus ná bíodh eagal ort teacht i mo láthair mar ní, ní fhágfaidh tú mé. Ach sin a chuala, anois, n'fheadar. Yeah, níor chuala é sin, no. Is maith liom é, na rud, na scéalta san a chlos. Yeah, agus sí ní beag i gcónaí, nach ea? I gcónaí, yeah, seanchas. Bhfuil 'fhios agat, bhíos-sa san Afraic ansan, thiar,

chéim teas like agus so cúig míle slí ón Sahara agus bhí fanacht cúig uair an chloig le Baaba agus tháinig Baaba Maal, tháinig sé istigh ina jeep mór air conditioned is dúirt sé my friends I am ready for you now agus bhí a ghrúpa ceoil ina theannta Mansour Seck, fear dall a sheinneann guitar agus ní raibh, ní raibh cead ag Baaba Maal bheith ina cheoltóir toisc iascaire ab ea a athair, chaith tú bheith.

Chanadar amhrán agus eh. Yeah. Ba da da dú da da dum da da dú da da dum agus bhí sé seinm agus Yeah. rud éigin álainn agus dúrtsa cad é cad is brí leis agus dúradar seoladh na ngamhna. I said ó Yeah. you know Tá sé riamh againn. Yeah.
so chanas Yeah. chanas seoladh na ngamhna mo leagansa i slí rock and roll istigh leo Yeah. agus nuair a Nuair a dúrtsa, 'Seo dhuit póigín ar bharr', ansan dúirt Baaba Maal, 'Ahh! Chaith sé mé a shárú. Chaith sé, yeah, d'imigh sé ard. Bhí sé cosúil le cat fiáin ag screadaíl. But bhí ana-spórt againn le seoladh na ngamhna
sa bhfásach. Scéilín deas. Cuan an cheoil anseo, Raidió na Gaeltachta, mise Liam Ó Maonlaí. Tá Nigel Grufferty agus John Spillane im theannta agus muid ag déanamh ceoil is ag caint. Cad eile a ndéanas muid? Sin a bhfuil, an bhfaca tú mo Shéamaisín?
Yeah. Ní fhaca. Chonaic. Cérbh é Séamas, n'fheadar? Bhuel, tá seanchas ag baint leis sin. Deir na múinteoirí i gCúige Mumhan gur tagairt ab ea é do chigire scoile a thagadh timpeall agus luaitear an t-ainm chomh maith, Séamas, is it Fionntán? na seanamhúinteoirí sin a deir siad agus nuair a bhíodh an cigire, bhuel tá an t-amhrán níos, sine ná seo, ach nuair a bhíodh an cigire áirithe seo ag teacht chun na scoile, gheobhaidís glaoch gutháin á rá An bhfaca tú mo Shéamaisín? B'in é an nod go raibh an cigire ag teacht.
Sin seanchas, sin scéal amháin a bhaineann leis. So anyway, seo é Séamaisín, pé scéal é, mo leagansa de.

Sé chumha mo chroí mar a fuair mé an ghairm bheith riamh im spailpín fánach. Is is róbhreá is cuimhin liom mo dhaoine bheith sealad thíos ag droch.

Mmm. A chairde, tá muid, eh, tá muid anseo sa Chuan, Cuan an Cheoil, Stiúideo Cuan sa Spidéal. Em, so, chonaic mise thusa den chéad uair leis na Stargazers, ceapaim. Ó, sea. Sin dul siar.
Bhí brand an-dheas agaibh, bhí uaisleacht, bhí triúr agaibh suite

you know, ceoltóir traidisiúnta, saghas folk ab ea é, ach thit sé i ngrá leis na hamhráin sin agus na foinn, you know, a bhí ag Cole Porter agus daoine mar sin agus bhí, bhíos ag seimint, bhí an bheirt againn ag seimint le Jimmy Crowley ach, you see, bhí an ceol san a,

Bhímís ar an dteilifís an-mhinic agus mar sin de. Yeah, bhuel, is ar an dteilifís a chonac sibh, yeah. Sea, ach you know, theastaigh uaim mo rud féin a dhéanamh so bhris sé mo chroí an grúpa san a fhágaint toisc go raibh na lads chomh deas. Sea. Ach sin é an saol.
Sin é an saol, yeah.
Ní féidir an dá thrá a fhreastal.

Nigel Grufferty ansan ag déanamh áilleacht lena veidhlín agus don fonn álainn 'Sliabh na mBan'. A chairde, táimid ag teacht i dtreo deiridh anois.

Beidh fleadh is féasta ag casadh na gréine, ag rí na féile is na dea-mhéine, beidh tinte ar lasadh ag casadh na gréine, ag an rí ina rídhún.

Ríoga, ríoga an rí, an rí ina ríchathaoir. Ríoga, ríoga an rí, banríon ar dheis an rí, ar dheis, ar dheis an rí, banríon ar dheis an rí, ar dheis, ar dheis an rí. Éigeas agus fear dána, éigeas agus fear dána, éigeas agus fear dána, ar chlé, ar chlé an rí. Tánaiste agus taoiseach, tánaiste agus taoiseach, tánaiste.